tonse pamodzi makamaka tikudziwanso kuti muwiki tangokwangula kumeneyi kwachitika ma updates osiyanasiyana ah, okhuzananso ndi iran usa venezuela komanso maiko osiyanasiyana so apa tifuna tingokupasirani ma ena mwa ma update amene achitika muwiki tangokwangulayi so update yoyambirira ikuchokera makamaka kumeneku ku iran versus usa kodi kumeneku Choyambilira chimene chachitika mkati mwa wiki tangokwangulayi ndi chiyani? So kumeneku akuti msika waukulu kwambiri kumeneku ku Irani udayaka ndipo mashopu odutsa 200 asalazika ndipo chimene chidayambisa moto umenewu sichikudziwika ndipo zimenezo akuti zidachitika 1 hour itangotha pamene Irani inatumiza drone ku sitima uh, makamaka ya usa ndipo usa inaombera drone imeneyi koma patangotha one hour ndi pamene uh, anthu aku iran amazaona kuti msika wawo wayaka uh, umenenso makamaka zi- uh, mashopu osachepera 200 asalazika update ina imene yachitika mkati mwa wiki imeneyi tikuseserekabe ndithu ndi ma update tikuonanso apa usa akuti yafika kumenekoku ku nigeria ndipo asilikali panopa ah, makamaka ali m- m- kumidzi kumenekoku kuthana ndi gulu limene limazitcha kuti islamic state tonse tikudziwa kuti ku nigeria ah, asilamu ndithu akumapha akhristu ah, asilamu auchigawenga amenewawa odana ndi akhristu so usa yalowererapo ndipo tikunena panopa ili kumeneko ku, ku nigeria uh, kusosolana ndi khu- gulu limeneli lomwe limazitcha kuti uh, islamic uh, state inanso mwa update imene uh, yangokwanguka makamaka wiki tangomaliza kumeneyi ndikubweranso ndi update inanso uh, imene tikuona kuti india akuti yasiya kugula mafuta ku russia iyo yati iyamba kugula ku usa kodi inu pamenepa mukuganizapo chani kuti india yaituluka russia yati mafuta awo izikagula ku usa kodi zimenezi zikutanthauzanji so tikupitirizabe ndi ma update amene achitika mkati mwa wiki imeneyi tikuonanso update ina apa kuti dad donald trump anena kuti supreme leader wa iran kumene aliko anjenjemere komanso azigona maso kunjira chifukwa chilichonse chikhoza kuchitika kungopherapo mang'ombe akuti dadiwa amamenya kwambiri donald trump amamenya wapereka warning kwa supreme leader wa ku iran ameneyo kuti azigona maso ali kuchiseko kodi zimenezi zikuta- zikutanthauza kuti chani donald trump kapena asilikali uh, military ya ku usa imupha ameneyo imupanga zotani amusowesa you never know update inanso imeneyi yomwe yachitika mkati mwa wiki tangokuwangula kumene tikupitabe ndi ma update osiyanasiyana update ina tikuonanso kuti irani yalanda masitima awiri amene adanyamula mafuta koma sanatchule kaye kuti ndi a dziko lanji ndipo last week uh, anagwira ya ku egypt irani tikuonanso kuti ili active kupanga zinthu zosiyanasiyana koma dzulo limeneli yagwira masitima awiri amene adanyamula mafuta koma iran sidatchule kuti nda dziko lanji zambiri zikuchitika pano pa dziko ndipo chomwe timanena chokuti as long as mwapanga follow uh, nyasaland tv ndiye kuti palibe chomwe chingakuphonyeni update inanso tikuona kuti dziko la usa lalamula nzika zawo zonse kuti zichoke makamaka uh, mu irani pompano pompano nzika ina iliyonse imene inali ku irani kapena yomwe ili ku irani pakadali pano yalamulidwa kuti ichokeko china chilichonse chikhoza kuchitika chabwino tikupitabe ndi ma update osiyanasiyana tikuonanso apa irani akuti yakana kusiya kuphika uranium amene amapangira mabomba a nyukiliya tonse tikudziwa kuti usa inapereka warning komanso kuwauza iran kuti chabwino siyani kuyuza zakuti zakuti zakutizo tonse tikudziwanso kuti a donald trump ndi deal maker amene amafuna abwere ndi deal mugwirizane chochita kenako mupange follow once musanapange follow apo amangobwera ndi chiopsezo kapena kuona kuti achite motani so iran tikuona kuti yakana kusiya kuphika uranium amene amapangira mabomba a nuclear ma update tikupita nawobe uh, ndithu ma update alipo ngambwi ngambwi tikuonanso apa a- update inanso from uh, makamaka kuchokera ku iran versus usa kuti dziko la usa eh, layamba kuloza chala dziko la china kuti lero uh, ayesa makamaka ayesa bomba la nuclear mwachinsinsi tikuona kuti usa yaloza chala china kuti akuti a chinawo ayesa bomba la nyukiliya mwachinsinsi kodi inu ah, mukudziwa zimenezo kuti china yayesa ifenso sitikudziwa update imeneyo ah, from makamaka iran versus usa taonamo china ah, mmene momo tikuonanso apa kuti north korea yapotokola makosi ah, makamaka ndi kupha ana aku sekondale sukulu a zaka 15 ndi 16 chifukwa amaonera magemu uh, makamaka pa netflix dziko la north korea silimalora intaneti ina kupatula yawo komanso social media netflix zosa uh, makamaka zosaloledwa zimenezozo mu 2021 anapotokolanso makosi ana aku primary nkhani yake yomweyi amaonera video games so tikuona north korea ndi ya malamulo a strict mwana amene ali makamaka less than zaka 18 asakhale ndi internet as long as akuuza internet ikhale yakwawoko komanso recommended kwa ana achicheperewo so ndi nkhani yomvetsa chisoni ku north korea kuona ana zaka 15 16 okuti sanakwanise zaka 20 yakuti akunyongedwa makosi kuwapinda makosi kamba kokuti aphwanya malamulo tikuonanso apa update ina kuti ah, makamaka anthu 31 afa ndipo 170 avulala koopsa munthu atalowa mu mzikiti anthu akupemphera ndi kuphulisa imene mchingerezi imatchulidwa kuti suicide bomb kumeneko makamaka ku pakistani mzinda wa islamabad tikuona tu nkhani zoopsa anzathu kumeneko amazipereka kwa aluya uku kutenga bomu ndithu pita mzikiti muja ndikudziphulisa so zimenezi zachitika ku pakistan mu mzinda wa islamabad uh, kumene munthu apanga suicide bomb kuziphulisa yekha ndipo anthu 31 afa ndipo 170 avulala koopsa update yomaliza ikhale ya donald trump imene tikuona kuti mtolankhani mmamawa adafunsa donald trump ngati uh, video imene adayika uh, makamaka yokhuzana um, uh, former president wa ku america kumeneku uh, barack obama akuti adamfunsa kuti mm, video imene adayika ija adayika mwangozi ndipo apepesa kapena achita chotani donald trump poyankha anati uh, sizidali za ngozi komanso sapepesa dadi amamenya so amenewa ndi maupdate ena amene tidatolera mkati mwa wiki imene ikuphatikizanso imene ya donald trump imene yangochitika chakumene adapanga edit uh, chithunzi cha uh, obama ndi mkazi wake kuwapanga anyani ndithu uh, ndi kuposta pa social media platform yake imene anthu okuda ochuluka adakwiya nazo kambanso kokuti zidaonesa racism kapena kusankhana ndipo donald trump watsindika kuti sangapepese ndipo sidali ngozi zidali zokonza zimenezozo kodi inu comment yanu ndi yotani ngati muli pamudzi pano musaiwale kupanga like share komanso subscribe eh, kutsanzika timakhala tatsanzika kale tingoti ti kumanenso nthawi ina tapangani subscribe